ụmụnne m ọ dịgokwa ka ọ na-adị asị m ka m bịa m manyegodo okwu dị mkpa na-achọ imebi ife ọnụ eh, ka m sụkwa ya na asụsụ be anyị eh, onye ọbụna fụrụ ife na-afịọ n'ihu akwụkwọ ma na YouTube social media networks gbasalụ ndị ụkọchukwu ndị pastọs na onye netiv dọkịta akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba ụmụ okwu ada m eji ike amanye ya ọnụ mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ okenye ada anọ n'ụnọ ewu amụọ n'ọgbụrị onye ihi ka m bụ ọ bụrọ taa ka m bidoro ọrụ ozi ọma o tego o tego na mmiri na azụ ebido m ozi a 1994 zibe ozi ọma a m marụkwanụ chukwu anyị na-efe na-agba mbọ ka m marị ya karịa one m marị ya afụgo m ọtụtụ ndị mmadụ na ife ha na-eme ka ha si etinye ọnụ agwa ndị pastọ azụọ na ụbọsị ọ ya-abụ onye netiv dọkịta akwa ọkụkọ tiwara akị wee na-enye mkpụrụ ụbọsị one ma one ọ bụrụ na a yọghị ya mgbagharụ onye ọ dị abụrụ onye nwụrụ anwụ maọbụ ọ mee ya ife ọ tụbara anya ya onye anyara isi bụ pastọ na onwe ya e, na-aba na o nwere ife ọ ya-eme anọda pastọ tinyekwuori ya okwu m pụtakwa n'ụtụtụ taa fụ onye nke ịtọ ka ọ na-abakwu nke bụ eziokwu na m chọrọ ka anyị kpọkene ife ọjọọ afa ka ifere mee ya ka anyị rapụkene ịna-etube nsị ugo mkpọtụ a na-enye akarịgo mkpọtụ akarịgo men who talk too much they do little ọ bụrọ fon ọbụna na-arịngị arịngị nwee kredit ihe m chọrọ ịjụ ndị ụkọchukwu ndị pastọs mụnwa bụ onye ozi ọma I'm a missionary n'ofu post ka anyị na-agbanye goal mana achọrọ m ịdụ gị ọdụ chineke asịrọ anyị nụọrọ ya ọgụ na ike adịrọ ya ozi o dunyere anyị abụrọ nke ka a bịa maba aka mara amarụ na o nwere onye nwe ike a nke bụ eziokwu m na-ekwu maka eziokwu na-akwụ ọtọ mana okwu asị na-agba ngọ nwanna pastọ nke izizi bu ụzọ maka aka m asị ka m kpọọ gị na nzoro m gwa gị ife a ka ọ ghara abụna n'iru akwụkwọ ka ọ ghara abụna na soshal midia mana ife mezi ka m kwubezie ya ebe a na m eneghị anya nọmba na ife ndị ọzọ m fụ na ọ na-abụ chi na-efo ụfọdụ a na-esonye na ndị ya eso ama nya bụ aka ọ bụrụ na ọ ka a marụ ha amarụ for popularity contest amarọ m ọ bụrụ na ọ na chukwu dịrị si bịa nwakene dịka oge nke onye amụma elija na ndị amụma ba ọ bụrụ na onye ka a na-achọ ime amarọ m o nwee oge ife a melụ oge nke ee eh, pastọ odumeje n'ọnịcha mgbe ya na ndị dibịa ọ na-afịọ ndị dibịa ndị mmụọ mmiri ha ncha niile onye ọbụla na-aba a na-enye ya mkpụrụ ụbọchị ọ ya-anọ wee nwụ oge o kwuru maka ndị dibịa na-ata ọkụkọ e ghere eghe kwuo oge maka ndị dibịa ọ fịọwa oge ahụ asịrọ m na o kwutere ya asịrọ m na o kwutere ya mana ife m na-achọ ikwu na nke a na-afịọ kịtaa bụ na nwanna a jere ikwu maka ndị a na-agwọrọ oke ite nwanna ị dakwara ada okwu o nwee onye na-adụnyere gị ukwu ọ da agwakwa gị eziokwu i jee na comment fụkwuo ndị na mmadụ ji egbe apụtarọ na ọ ma agba egbe e nwere so many soldiers ndị agha bu ezigbo egbe ibi ya AK49 screen touch mana ndị iro pụta a nara ya taa ka popcorn na iyi ezigbo akwa as policeman as soldier emerọ na ị ma agba egbe na ị ma ka e si handle weapon na anyị bu baịbụl na-ezi ozi ọma mgbe o ruru n'agha ị need God's wisdom ị need God's wisdom to direct you ka ị ghara eje n'agha aka isi a unu na-anya ọ chukwu gwara unu unu maba aka i mejọrọ native doctor nke a bụ nke bụ eziokwu ada enyo enyo i mejọrọ ya ada m ekwu maka isi ọ na-anyarụ gị ma ife ọsọ ya eme enwu ada m ekwu akọ akụkọ nke ahụ mgbe e ruo na bridge agafee ya i mejọrọ ya chukwu nke mma bụkwa god of justice ọ da akwado ife ọjọọ ihe ekwe na nna gị bụ onye army i jezie na-afoment trouble na-ekote okwu maka na nna gị bụ onye army nna gị bụrụ ezigbo onye army na-akwanyere onwe ya ugwu nwere ezigbo afa ọ ma nkwado gị ị chọta okwu i were isi gị buru ọ taa gị afụfụ ị ma na ife ọjọọ adọrọ mma omume i jere ikwu maka ọgwụ jere ikwu maka ndị na-agwọ ọgwụ i jee weta ihe onyonyo weta picture nwa dibịa wee tinye ị nwere ike ịkpọ okwu afa ife gbasara ịgwọ ọgwụ na ọ jọka kwuo ọghọm dị na ya kwuo na uru adịrọ ya maka akpọna onye na-agwọ ọgwụ mana nke i ji were ihe onyonyo ya tinye ị chọrọ ya okwu legally spiritually mụnwa na-agwa gị na chukwu ama akwụnyekwara gị na nke a si ị kwesịkwara ịyọ mgbaghara ọ bụrụgodo na nzoru ma ị kpọọ ya mistake is part of life anyị ncha ezurọ oke anyị nwere unconquered areas in our lives ị na-anya isi n'elu nke ime eme ife m jizi akpọ okwu afa ebe ahụ na-ekwucha alụ aka na-ekwurịtakwa na-anya isi mụọ na mmụọ i mejọọ ya i jee were picture ya tinye ọ kpọrọ gị afa gị nwa je kpọba ya afa ndị kwesịkwara ị na-agwado okwu ị na-eji agwa onye dibịa nọ na shrine ya ndị mmadụ wee chọrọ ya jebe ị na-ekwu na na na ọ na-edufu ụmụ mmadụ na ọ na-eme ha initiate otu nzuzo niile ụfọdụ na-eje ụka na-eje eje abanye a na-eme ha initiate mmadụ one n'ime ha ka ije ị kpọgoro afa occultic home one ka ị kpọgoro afa na ha na-eme ndị mmadụ initiate mami water nọ na mmiri na river niger na so many other rivers and the ocean ma indian ocean onye nọkata i jebe agwa mami water maka na o nwe ndị chọrọ ya wee je osimiri adịghị eri onye ọ fụrọ ụkwụ ya anya mkpọtụ a na-enye akarịgo ọ na nchegha ụkwa ka e si ama onye akwa nri unu na-eme ife anyị fụrụ kraịst sị na ọ ndị juu kpata ndị jentaịlụ ji akparị ya ị ma na ife ụmụ mmadụ na-akpagharị maka ego a na-achọ ego na-achọ ego ị ma na ụka so wee buru ya ụka so buru ya n'isi ọ kwa ebe ha na n'ụlọ ụka ego ndị ego ka a na-efezi ndị ego ka a na-eme ọtụtụ ọtụtụ ụlọ ụka ọ bụrọkwa ha ncha maka a ka nwee ndị ụkọchukwu e nwe some men of God ka na-ekwu etu a na-agwa ndị mmadụ okwu ozi nke nzọpụta ebe a na-ekwuzi okwu ego na onye jide ego akacha njọ ya onye jide ego akwa iri ugwu onye jide ego akwụọ na laịn na ndị ndị ụkọchukwu na ndị isi ụka na-akpọrọ isi ala ụmụazị chọbana ego na ọ nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene ya n'ọnụ ego a ka a na-achọ wee jekwuba akwa ọkụkọ tiwara akị ị na na-enye ha ego n'ụlọ ụka ị na-anara ha anara ụmụazị achọbana ego kedu ọ bụrụ na ị na-ezi ozi ọma tọrọ atọ n'ụlọ ụka gị ọtụtụ n'ime ha ama eche echiche ịgwọ ọgwụ mana ọsọ gbara ihu na-agbazi azụ na ọ ife a ka onye nwe anyị jizọs ji wee jụọ na nwa nke mmadụ ọ ya-afụkwa ofu mkpụrụ okwukwe mgbe ọ ya-anachigata nezie ife na-eme na ị rapụzie members gị bụ ndị ụka na-eje agwọ ọgwụ je na jidezie e, nwa dibịa na-agwọ ọgwụ ka gị na ya na-agbamawa aka ọ bụrọ nwa dibịa ka ị ga-ejekwuru na members gị ndị oyibo sị give your sheep a good food allow the sheep to go out the sheep will return because there is a better food at home nye atụrụ gị ezigbo nri rapụ ya ọ kpagharịchaa ọ ya-anata maka ezigbo nri dị n'ụlọ ọ bụrụ na i nye atụrụ gị buru ọnụ pụzie fụ ezigbo nri n'ụzọ ọ natarọzi ị na-aba iji maatụ ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị jekwuru nwoke o wee wute gị onye ị kwesịrị ịbara mba bụ nwa gị nwaanyị ọ bụrụ na nwoke chọọ nwa gị nwaanyị bịa na be gị he ebe a ka ị ya gị na nke nwoke emebe ife dị na ya mana nke a bụ na nwa gị nwaanyị chọrọ nwoke jebe ị kwado jebe na nke nwoke i ru ebe ahụ ị tụnye ndụ gị ọ gị gbagburu onwe gị ife unu na-achọ ịbanye na ya bụ ife e nwere ike ịkpọ delicate and dangerous operation nke bụ eziokwu na mụnwa na mmụọ m na-agwa m otu m si wee madebe chukwu anyị na-efe ọ ma akwụnyekwara unu n'ọgụ a ife ọ sọrọ gị nyaa n'isi chekwa na akwụkwọ nsọ ka ị nene ndị niile chineke so wee nụọ ọgụ ihe adị esonye ihe eme ka onye nwee ike amarụ ọ bụrụ na mmụọ nsọ gwara unu ngwa unu mepe ya mmụọ nsọ ahụ wee ghara agwara gị na ị chọrọ onye a okwu mmụọ nsọ aghara agwara gị na ị chọrọ ya okwu ife m ji na-ekwu okwu a ụmụnne m na-enye ya bụ ndụmọdụ bụ ka anyị bikonu ka anyị kwụsị ịna-ete nzukọ kraịst ure na ife a ka ya-arụ arụ ehika na ndị anyị ji eji ka ha na-apụnarị anyị kedu ife ị ya-eme ka ịkpọchighata ụmụ atụrụ furu efu onye nwe atụrụ na onye nwe ubi nya nwa ka ị ga-ejekwuru na ekpere o nwee ebe ndị ụkọchukwu esiri emetụ ya a yọọ chineke nya nye anyị amara nya nye anyị uche yọọ mmụọ nsọ ya nachigata n'ụzọ nzukọ ewepụnata ọnụ n'ife gbasara ego na-agwa ndị mmadụ okwu ozi nke nzọpụta na-ezi ozi ọma n'ụzọ niile ka a ma ma ha ya anatawa ka a ma ma uche ha ọ ya apụ maka onye ka onye nwe anyị ji wee sị ego na chukwu gị were ofu ha naabọ bụ ife o debe side by side ọ sị choose one maka ha naabọ ama abụghị ya master ị ya-ejide ofu rapụ ofu a da achụ nchi naabọ ofu oge he that pursues two rabbits will end up catching none ebe ndị mmadụ na-achụ chukwu na-achụ ego na chukwu na-agọzi n'ego mana chukwu ga-ebube ụzọ a na-ebube chukwu ụzọ mana a bịazi bịa bube ego ụzọ ego eweruzie the place of God in people's lives ịpụtazi ọ bụrụ gị na onye onye na-agwọ ọgwụ na-ama aka onye nke na-aba n'ụtụtụ a sị na maka na a kpọrọ um, na ọ sị nọ eh, eh, eh, nwa dibịa ụmụ pastọs ọ kpọọ nwa dibịa ụmụ pastọs i webe iwe kee ife na-ewere gị iwe ọ bụrụ na ị fọlụ na that bracket ị nwekwa right iwe iwe ọ bụrụ na i so na ndị ọ bụ ụmụ pastọs nwa dibịa ụmụ pastọs ọ bụrụ na i so na ụmụ pastọs ahụ o nwere ike iwe gị iwe mana afụrọ m ife iwe dị ya nụ maka onye ọbụla jere ije gwọta ọgwụ ọ ya-eji wee zi ozi ọma ma ọ kpọta ndị mmadụ onye ahụ abụrọnụ pastọ onye a bụ native doctor ọtụtụ ndị dibịa anọghọzi n'ụlọ akịrịka ha nọzi n'ụlọ ekpere so mgbe onye dibịa jewere na nke onye dibịa ije datakwa ọgwụ o nwere ike bụrụ onye dibịa ke ya nụ ka o wee bịazie n'ụdị ụka megharịwa ndị mmadụ anya onye ahụ abụrọnụ man of God ọ bụrọ pastọ so na nya bụ e, nwa dibịa kwuru na nwa dibịa ụmụ pastọs iwe webe gị esi na ọ dara ada okwu i so na ndị ọ na-ekwu nyochakwa onwe ka ị ma ma i so biko afụrọ m ife ya ada ese okwu na ife a ife a abụrọ ife anyị ada anya n'isi ọ bụrọ ife anyị ada abara mba ka nwee ike hapụ ụmụ ife ndị a bụ ife mmegharị anya distractions na ife na-emebinarị anyị a nọrọ ebe a na-ama aka kedu ebe anyị anọ anya isi ọnwụ ka ebe a ya anọ wee ma aka ọgwụ o kedu ọgbọ a ya apụta na ya ana m ekwukwa kpọkwa nwa dibia ọ bụrụ maka na o kwuru na ọ ya egbu gị mba ana m eje ebe ahụ gị na chi gị dị na mma onwe ịdọrọ na izu ọnwụ onye ọbụla nọọ gị kpọọ ya maka pikchọ ya i ji wee mee vidio ya na afa ya ị kpọọ maka a bịa n'iru gọọmenti ị chọrọ okwu a bịa n'iru mmadụ ị chọrọ okwu kọnshens gị dịkwuo klin ọ ya agwa gị na ị na-achọ okwu sọsọ afa ya aha na pikchọ ya i ji wee mee vidio o nwere ife ọzọ m ji agwa gị yọọ ya mụnwa na-agwa gị na i mejọọ ya hapụzie ife ndị ọzọ ndị aha bụzi okwu na-eso akụkọ ya bụ ife m na-ayọ bụ ka anyị ghara ejina aka anyị wee wetara onwe anyị nsogbu e, ọ bụrụ ka anyị ghara etinyena anwana chineke ọnwụnwa let's not put God in test anyị fụ ọnwụ anyị ya achara ọnwụ maka mgbe ị chọrọ okwu ka na-anya isi n'elu ya ọ dị ka onye ahụ ji aka ya chọ igbu onwe ya onye nwe anyị jizọs aka ya dị ọcha mana ọ fụrụ ọnwụ chara ọnwụ severally ọ fụrụ ọnwụ n'agbanyeghị ike niile o nwe ọ chara ọnwụ elija gbara ọsọ ndụ ya maka ehab na jezibel mana o nwere the power ịkpọku ọkụ ihe ọkụ esi n'elu gbagbu ha mana ọ gbara ọ chara ọgba- ọ chara ọnwụ pọl na onwe ya na his dynamic anointing ọ gbara ọsọ ndụ pita na onwe ya gọnarị jizọs ọsọ ndụ ka ọ gbara so many of them zọrọ ndụ ha anyị nọ n'ajọ ụwa o nwe ka ụwa dị onye ahụ na-agwa gị na ọ na-eme ife na ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ ọ bụrụ ife ahụ ọ na-eme ka ọ ya atụba gị egwu mana mgbe ahụ ị chọrọ ya okwu i jekwa nyaba isi n'elu ya o nwekwa ike ife ahụ ọ na-eme emetụ gị maka echeghọ m na chukwu ya etinye aka n'ịnụ ụdị ọgụ a maka chineke anyị ma bụ chineke onye ikpe nkwụmọtọ ozi udo ka anyị na-ezi ya ka anyị eji tọghata mkpụrụ obi biko ife a bụ kingdom na abụọ ya nwa na onwe ya ekwuo n'ebe ọ na-alụ ọ da ezokwu ya ezo ọ sị na ọ sọsọ ọgwụ ka ọ na-agwọ afụrọ m ife dị ju afọ dị na ya ụwa chineke na onwe ya rapụrụ anyị ma m ịghọta o nwe saịdị ọ rapụrụ ya ndị nọ n'ikuku o nwe ebe ọ rapụrụ ha anyị nwa na-achọzi ụmụ chineke ebe dị iche iche o nwere aka ị ya eji wee soro nwa dibịa na-agwọ ọgwụ ọ fụ na nke ị na-eme ka nke ya mma o debe ngwongwo ya sobe gị biko na ka a chọba ụmụ atụrụ anyị furu efu ka e bido nyebe ụmụ atụrụ anyị ezigbo nri n'ụlọ ụka na ebe a ka ife si wee mebiwe hapụzie maka ndị ndị ndị na-efegharị na-achọ ego eme nke a na nke ọzọ ọ ife a ka m ji were o nwe ofu onye nke na-anya isi na-emegasị ife na-eme ife o do m anya na ife ọ na-eme adabara wee kpọọ m wee soro jebe m wee ruo soro ndị mmadụ nọ n'ọgbara kwụrụ na laịn o ruo tọn m m fụ ya ebe ọ na-eme ekpere ọ na-ekwu okwu na ọ chọrọ onye ya enye ya ana na ọ chọrọ ebe ọ ya enweta permanent site e nwe ana m nwe n'akụkụ ebe ọ na-eme ekpere mana o do m anya na ife onye a na-eme adabara na a na-eni ọgwụ na-abọ ọgwụ ọtụtụ ife ọ na-eme na o ji ọgwụ were eme ekpere ma nke a na-ete n'anya ịkpasuo ya iwe ọ tapuo pure water gbaa gị n'isi onye ahụ ebido yịbe ala n'ebe a na-eme ekpere mgbe m nụkọta ife nke ada m eje wụ na m nụ ha anụkọta jebe otu mmụọ chukwu si wee kpalite m wee ruo kpọọ ya afa ọ za m m sị ya na m bịa ka m malụ onye ị bụ ọfụma o wee nekata m nekata m nekata m ọ bụrụ ife m ji abịa m ịgwa ya na m chọrọ ekpere na afọ na-arụ m no na m chọrọ ịbịa malụ onye ị bụ na ị nọ n'akụkụ be m na ebe ọgbagokwu nweta be m na-eme ekpere kedu ife bụ ebumnobi gị n'obodo a ị bịa maka ọ bụrụ onye akụkụ be anyị o wee nekata nekata wee kọbalụ m ka o si nwee ọkpụkpọ oku ka o si bu azụ afịa kọba kọcha m wee sị ya mana ife m na-achọ ịgwa gị na anụ m na ị chọrọ ana m were ofu CD m nye ya nke a kpọrọ if you rest you rust ọ dị na my YouTube channel vidiyo ya dị ebe ahụ ọ dị na YouTube channel if you rest you rust m sị ya jee gee ya i gecha ife a enyekwa m over my dead body nyekwa ya egwu ike si n'enu o nwe ife m ji wee nye ya ị ga-eje gee ife ndị a nenecha ya ị fụ reason m wee sị ya i gecha i gecha nenecha ife ndị a niile kpọọ mụ gwa m na ị ka chọrọ ana na m ya-enye gị ana n'efu almost two plots of land na m ya-enye gị ya n'efu ka i wee rụọ ọrụ chineke mana ọ bụrụ na ife ị na-arụ n'obodo a na aka chineke adịrọ ya nsogbu adịrọ ị bịa m ka ya enye gị ana ahụ anyị enezie mbe naabọ nke bụ oke ụmụnne m ife m na-achọ ikwu bụ na ijele bụ nnukwu mmọnwụ e nwere nnukwu mmọnwụ nwee oti mkpu ka a hapụ na iji ife gbasara chineke were eme ọ dịka ebe ụmụazị na-eme caricature ife ụmụazị ji egwu egwu onye amapụta ọba na m ya-eme nke a mekwa nke a jikwa mkpụrụ nke a buru nke ọzọ ọ bụrụ ife a ka anyị bịara ịrụ ka anyị were na umeana ka anyị were na eziokwu wee rụọ ọrụ chineke nwa amadi a m na-agwa unu akpọrọ m ruo taata ọkwa ya na-achọ ebe ọ ya egote ana agwazie ya na a ya enye ya ana free no na ọ bụrụ na ọrụ ị na-arụ si na chukwu mgbe o ji nee m anya n'iru ọ chọpụta onye m bụ oge m na-enye ya nyete ya CD ka ọ bịa chọpụta onye m bụ egwu ekwerọ ya bịa were ala nwa obere oge ote ha o ruo two months enwude ya ebe o jere ebe o duru mmadụ eje ini ọgwụ ebe ọ na-eje ekpere ezinụlọ enwudere anya akpa afọ ọ bụrụ onye pastọ two months after ka mụ na ya na-agbafụcha so ife ọbụla mmadụ na-eme ọ bụrụ na aka chukwu dị ya enwe ndị native doctor na-enye ọgwụ mgbọrọgwụ ọgwụ ha na-arụ ọrụ ọ da egbu mmadụ native doctor dị iche na witch doctor mana onye ọna na-eme nke ogbugbu na-enye ndị ori ọgwụ a ji ezu ori enye ndị ọgwụ eji eme ife ọjọọ dị iche nke a bụ witch doctor mana nke native doctor na-enwe ndị na-enye ọgwụ mgbọrọgwụ ọ sọ chukwu ma ikpe mana ife m ma na mụnwa bụ a Christian as a man of God ama m na ọ sọsọ Jizọs Kraịst bụ onye ya ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe mgbe e ruo n'eluigwe a marụ ndị ya abanye ebe ahụ ka a kwụsịnụ mkpọtụ a ekwena ka onye ọbụna ghọrịa gị site na ife ndị mmadụ na-esendị na kọmentị ee eh, pastọ ride on a na-agwa gị uche gị dị ya let's apply wisdom to whom brain is given common sense is expected afa m bụ brother Paul Chigbo biko achọrọ m ka i zisa ihe onyonyo a ka ọ gaa ebe niile nyere ndị be anyị aka gbaziere ndị na-achọ ịzọnye ụkwụ ebe adịrọ mma biko ọ bụrụ na i ruo e, e, e, subscribe our YouTube channel God's Agenda TV soro anyị na Facebook page God's Agenda Production Instagram God's Agenda TV ana m ayọ Chineke ka ọ gọzie unu dịka unu na-agbasa ozi ndị a maka na i nye aka dozie nke Chukwu o nye aka dozie nke gị ka emesịa nụ Visit our YouTube channel, God's Agenda TV, to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like, and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.